ne fa ni baw ne kɔrɔ ni dɔgɔ manden cɛ ni manden muso kana balaba sitan den turu yiridugu feere tɛnɛn den turu yiridugu ladɔn cɛ ni sanɔgɔ ka gorongo bilen a dankisɛ dan den ok bi video bɛ jumɛn kan bi video bɛ kuma anw kan minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan c'est à dire don dɔ ko dɔ bɛ na wagati dɔ bɛ na an bɛɛ la kow bɛ gɛlɛya wagati dɔ bɛ na an bɛɛ la kow bɛ juguya wagati dɔ bɛ na an bɛɛ la sɛgɛn bɛ an bɛɛ minɛ wagati bɛ na an bɛɛ la baaraw bɛ tiɲɛ wagati dɔ bɛ na an bɛɛ la an n'an mɔgɔw bɛ kɛlɛ wagati dɔ bɛ na an bɛɛ la an n'an diyaɲɛmɔgɔw bɛ kɛlɛ an bɛ don so kɔnɔ hali n'i ma kasi cɛbakɔrɔw ji bɛ jigin i ɲɛ la o bɛ kɛ bɛɛ la tunga la o de o tunga gɛlɛya dɔ don danga tɛ an kɔrɔ gɛlɛya dɔw don ala ye gɛlɛya ala ye diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ da wagati dɔ bɛ gɛlɛya an bɛɛ ma ni wagatiw gɛlɛyara an ma a kana k'an ɲɛna ko danga b'an kɔ ni wagati gɛlɛyara an ma a kana k'an ɲɛna k'an baw ma ɲuman de kɛ ni wagati gɛlɛyara an ma a kana k'an ɲɛna k'an faw ma ɲuman de kɛ ni wagati gɛlɛyara an ma a kana k'an ɲɛna k'an kunna goyara wagati dɔw mana gɛlɛya an ma a kana k'an ɲɛna k'an ma dabɔ hɛrɛ tigiya kama an ye diɲɛlatigɛ baden de kɛ an ma miiri o la ka sɔrɔ problème t'an da la an b'a fɔ k'an wasalen don o y'a sɔrɔ an ma kunko sɔrɔ an b'a fɔ ko an ye duwawuden ye o y'a sɔrɔ kojuguw ma na an b'an waso k'an ye duwawuden ye donc ni kojuguw fana nana an kana an yɛrɛ kɛ dangaden ye ni kojuguw fana wagati nana ni gɛlɛya wagati nana an kana an yɛrɛ kɛ e, e, e, i n'a fɔ an ma dabɔ hɛrɛ kama sitigiya taamasiyɛn don i y'a faamuya don ka di n na don bɛɛ ka di n na don tɛ goya n na sa joona y'o fura ye sinon don dɔ bɛ goya i la ni den wolola lundi ka hɛrɛ sɔrɔ mardi a bɛ sa mercredi ale nana anw minnu sɔrɔ yan o tuma anw tɛ k'a ɲini yan mais fo ka dɔ bolo i y'a faamuya wa bilakoronin ka bolokoli la ni misi fagara o tɛ bilakoronin yɛrɛ ka hɛrɛ ye o y'a somɔgɔw nɔ ye donc mun ye tunga gɛlɛya mun ye faso kɔnɔna gɛlɛya foyi man jugu faso kɔnɔ fo e ka bange faso kɔnɔ ka denmisɛnniya kɛ faso kɔnɔ ka kɔrɔbaya faso kɔnɔ ka tila k'a ye o faso kelen in kɔnɔ se tɛ e ye o faso kelen in kɔnɔ fini tɛ e bolo o faso kelen in kɔnɔ e tɛ se k'i balimamuso si ka jagokun d'a si ma i tɛ se k'a si lawasa i tɛ se ka fa lawasa i ma se ka ba lawasa danga tɛ anw minnu fana bɛ kɔ kan i taara i ni dɔw taara ɲɔgɔn fɛ olu ye sɔrɔ kɛ k'i to i ni dɔw taara ɲɔgɔn fɛ olu ye sababu ɲuman sɔrɔ i ni dɔw taara ɲɔgɔn fɛ olu ye sojɔ daminɛ i ni dɔw taara ɲɔgɔn fɛ olu y'u ka appartementw sɔrɔ u yɛrɛ ye i ni dɔw taara ɲɔgɔn fɛ olu ye mɔbiliw sɔrɔ danga tɛ bɛɛ n'a garijigɛ de don danga tɛ mais f'o de ka na an bɛɛ la parce que foyi man jugu i donna ekɔli la k'i to ekɔli la i yɛrɛ bɛ ekɔli la e mun bɛ ekɔli la i b'a dɔn kalan ka d'i ye i yɛrɛ b'a dɔn i hakili ka ɲi i y'a faamuya wa kalan nana se yɔrɔ dɔ la pili kalan bɛ caya pili kalan bɛ yɛlɛn pili bɛ taa ɲɛfɛ pili kalan wari sarata bɛ caya pili bɛ taa ɲɛfɛ pili kalan wari sarata bɛ caya n'a se t'i fa ye a se t'i ba ye i tɛ se ka jigi a la a se t'i kɔrɔmusow ye i tɛ se ka jigi u la olu ma cɛw sɔrɔ cɛ minnu n'u bɛ furu olu ma n'o cɛw bɛ se ka ekɔli sara bɛnkɛ tɛ yen tanti tɛ yen balima tɛ yen tɔntɔn tɛ yen e bɛ diyagoya i bɛ bɔ ekɔli la hali n'a sɔrɔ ekɔli ka di i yɛrɛ ye o t'i banko ye minnu fana sera ka taa ka ekɔli kɛ fo ka taa ekɔli ban foli ka di olu ma paseke ni fɛn ka gɛlɛn ekɔli ka gɛlɛn a bɛ daminɛ soli ka wuli gosili ka tila ka na se kurazi ko ma ka tila ka taa se an ka taa yan an ka taa yan e de y'o ye i bɛ lesɔn ta la f'i bɛ kɛ i ko fatɔ samaraw bɛ tigɛ mɛ minnu ye ekɔli laban vraiment alihamudulilayi an kan ka k'u fo a ka gɛlɛn minnu sera ka ekɔli laban ni diplɔmu b'u bolo aw ni ce aw ni baraji aw bɛ fo a ka kurazi la parce que anw minnu m'a laban anw y'a dɔn a ka gɛlɛn i y'o faamuya wa ekɔli minnu fana ye ekɔli laban i b'a ye dɔw ka kalan bɛ taa se baki ma olu bɛ bɔ olu bɛ kɔn ka wari ka baara daminɛ olu bɛ dɔɔnin sɔrɔ olu bɛ motow san o y'a sɔrɔ minnu bɛ ka kalan jan kɛ olu bɛ tagama la ka taa u sen na i y'a faamuya wa surtout minnu bɛ médecine kɛ aw yɛrɛ b'olu ye olu bɛ kati sira in kan i ko sɔrɔdasiw minnu bɛ médecine kɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'olu la fo k'u kɛ i ko fatɔw f'u ka écriture bɛ cɛjuguya ka n'i ko k'u ka ɛli sɛbɛn a bɛ k'i ɲɛna k'u bɛ ka e muhamadu de sɛbɛn arabukan na ala ni teliya fɛ parce que caman de bɛ d'u ma k'u k'a sɛbɛn donc olu minnu y'o kalanw kɛ an kan ka k'olu fo danga t'u kɔ parce que tuma min na u b'a kalan na aw minnu bɔra ka baaraw daminɛ minnu taara ouvrier la aw bɛ kɔn ka wari dun u ɲɛ mɛ aw bɛ min dun san tan kɔnɔ n'olu y'u ka kalo kelen sara ta u bɛ taa kun aw la aw fana k'o fana faamuya danga tɛ an kana kɛ gunanjɛw ye ka misi ka tugu misiw kɔ ka sɔrɔ misi tɛ anw yɛrɛ bolo an ka sabali an ka sabali an ka taa dɔɔni dɔɔni an ka kow ni hakili jɛ an ka kow ni miiri kɛ danga t'an si kɔ parce que ni danga ye mun ye ni musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba sara paseke barika tɛ ɲini barika tɛ ɲini dɛ barika bɛ san de duwawu tɛ ɲini duwawu bɛ san de n'i ye mun k'i ba ye ka mun k'i fa ye ba ala b'i sara o de la paseke ni cɛkɔrɔba banna ani musokɔrɔba barika b'i dɛn da la a bɛ don so kɔnɔ tɔw bɛ sangafo la barika bɛ to ka denw lajɛ minnu bɛ so kɔnɔ a bɛ taa fitininw ɲɛda la a bɛ taa kɔrɔbalenw ɲɛda la ne bɛ jɔn de minɛ jɔn de ye musokɔrɔba in ka sɛgɛn kun jɔn de y'a ka kuma lamɛn jɔn de ye musokɔrɔba in ŋuna fa jɔn de ye musokɔrɔba in tɔbɔtɔ i y'a faamuya a bɛna denw ɲɛda lajɛ a bɛna denw la ɲɛda lajɛ a b'i to la ni da sɔrɔla minnu y'a dɔn n'olu tɛ a bɛ t'u nɔfɛ extérieur la n'i y'i jogo bila k'a mɛn a b'i ɲini a bɛ taa duwawudenw ɲini a bɛ taa barikatigiw ɲini hali n'o tigi ma se ka na a bɛ don o la donc an k'an hakiliw sigi an ka miiri an ka ko dɔn i y'o faamuya wa furu ni ala y'a nɔgɔya i ma parce que ko muso i da ye saba ye ka ala ye mission saba confier i la ka na diɲɛ kɔnɔ ka furu k'i janto i denw na ni e donna furu la k'i janto i denw aw minnu nana ka na ka don furu la aw muso minnu donna furu la i y'o faamuya wa aw donna furu la walasa a jiginna aw kun na aw ka se ka aw muɲu aw cɛw ye ka aw muɲu i y'a faamuya k'u ka baara ku k'u ka yaala ku k'u ka dɔlɔmin ku k'u ka k'u ka pɛrɛn aw kunna k'o ku ko parce que ko walasa ko ni nin furu in tiɲɛna k'e ba kana malo ni nin furu in tiɲɛna k'a kana fɔ k'a fɔra k'e tɛ furu ɲɛ ni nin furu in tiɲɛna i y'a faamuya wa e kana na malo parce que i terimusow kun tɛ furu in na i kɔrɔmusow kun tɛ furu in na i balimaw kun tɛ furu in na i fa kun tɛ furu in na i ba kun t'a la e donna la ka ko bɛɛ kɛ walasa furu in ka ɲɛ ka ko bɛɛ kɛ walasa ka se ka i cɛ tɔbɔtɔ ka ko bɛɛ kɛ walasa i ka se ka den barikalen wolo o si ma ɲɛ n'i ye tobili kɛ cɛ in tɛ sɔn k'a dun n'a nana a tɛ na joona n'a nana joona i tɛ se ka kuma a fɛ hali n'i ko k'i b'a sen mɔsi a b'o sama ka bɔ i bolo n'i k'i bɛ finiw ko o bɛ kɛ kara ye n'i yɛlɛla a fɛ o bɛ kɛ kara ye n'i ye kulonkɛ kuma k'a fɛ o bɛ kɛ kara ye se foyi t'i ye tuma la i bɛ don so kɔnɔ i bɛ kasi de mais kasi mais kan'a fɔ ko danga b'i kɔ kan'a fɔ mun na e ye nin kɛ i tɛ dangaden ye ko bɛɛ n'a wagati de don ala bɛ ko dɔw se anw ma a bɛ fɔ o ma ko ala ka lajarabi ala bɛ ko dɔw se anw ma fo ala k'u se anw ma an ka se k'a ku walasa ala bɛ sɔrɔ ka na ni hɛrɛ ye parce que diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ hɛrɛ la i sɛgɛn i tɛmɛna sɛgɛn dɔ de fɛ ala bɛ ko olu dɔw de kɛ aw la pour que don dɔ min na n'aw ye hɛrɛ sɔrɔ aw bɛ se ka olu de lakale ni ala ye furu nɔgɔya e ye i y'o faamuya wa ka furu ni ala ye furu nɔgɔya e ye o bɛɛ kɔfɛ ala kɛlen kɔ ka furu nɔgɔya e ye e ye ko bɛɛ kɛ walasa ka cɛ ŋɛɲɛ kun ka se ka duwawuden wolo i ba ye furu f'i ɲɛna cogo min i fa ye furu fɔ i ɲɛna cogo min k'i muɲu ka ko bɛɛ kɛ o cɛ in ye o dɔlɔminna in ye o lagalagatɔ in ye o dajibɔ in ye o ma se k'o dɔn n'o furu in nana ka na tiɲɛ walahi i da y'i se de mais i muɲu a y'aw muɲu aw minnu bɛ tunga la a ye baara kɛ aw minnu bɛ tunga la a ye wari mara parce que diɲɛ kɔnɔ kilisi ye saba de waritigiya la ka baara kɛ ka wari mara ka dɔ bɔ i nege la musobakɔrɔ kana ɲɛbɔ fini bɛɛ fɛ samara kura kan'a bɛɛ san kana sanu bɛɛ san parce que i y'a faamuya wa wari marala de ye waritigi ye n'i ye dɔ bɔ i nege la ka baara kɛ ka wari mara i bɛ kɛ waritigi ye cɛ ni i ko k'i ni muso bɛɛ ka bɔ muso cɛ ɲuman bolo tɛ ban e k'e ni cɛ ɲuman bɛɛ ka bɔ e bɛ jamana mun na i ko ko fo i n'o tɔgɔtigiw ka da e bɛ jamana mun na o denmisɛnninw olu bɛ mun kɛ nafolo la e ko ko fo olu k'o kɛ e dun taara ɲinini olu bɛ u fɛ yen de i bɛ dɔ bɔ i nege la i y'a faamuya wa i teri mun ka yala ka ca a ye k'a to yen mun bɛ jamana boîte de nuit bɛɛ dɔn a ye k'a to yen mun bɛ taa jamana bari bɛɛ la a ye k'a to yen mun ni jamana muso ɲuman bɛɛ bɛ bɔ a ye k'a to yen i k'i ka baara kɛ i taakun t'o ye parce que hali n'i ye miliyari sɔrɔ kɔkan i ka na n'a ye i bangera dugu min na i ni minnu ye denmisɛnnin fitiniya kɛ ka taa bɔgɔ la tulonkɛ la olu k'i ni wari ye i ni minnu ye di di di nana kɛ olu k'i ni wari ye i ni minnu ye balanzan kɛ olu k'i ni wari ye i ni minnu ye maama ne bɛ wo la yan mun y'i se datugu wo la olu k'o wari ye i bolo aw ni minnu ye e, e, aw ni minnu ye e, tɛgɛrɛ tulonkɛ kɛ aw ni minnu ye moriba yaasa dɔn kɛ aw ni minnu ye manjeni manjeni dɔn kɛ aw ni minnu ye kodoni karikari dɔn kɛ aw ni minnu ye kulukulu zugu tigɛ aw ni minnu ye c'est à dire aw ni minnu ye jitumu fɔ kɛ olu ka wari y'i bolo o de ka ɲi parce que i mana sɔrɔ yan fɛ i dan y'o de ye mais i fa kɔrɔw olu k'i wari y'i bolo i b'i ka dɔ don olu bolo sa e ka na ni wari ye ka bɔ kɔkan musokɔrɔba minnu ni olu tun bɛ to k'a a di e ma musokɔrɔba minnu n'olu tun bɛ to k'a i i i i bolo b'i ba bolo i n'olu bɛ ɲɔgɔn fo mais olu ka wari dun o de ka ɲi i a ka kare kɔnɔ i y'a faamuya n'i fa b'i kɔ i bɛ boli ka don du min kɔnɔ o dutigiw i y'a faamuya ani olu denw olu ka wari y'i bolo o de ka ɲi i tun bɛ taa balon tan kɛnɛni mun na a ka na aw jɔ o kɛnɛni na o de ka ɲi i y'a faamuya i ni minnu tun bɛ taa matine la olu ka wari y'aw bolo kɛ donc ne bolo olu ka ɲi n'i ye wari sɔrɔ i bangera yɔrɔ min na n'a kun t'i bolo o yɔrɔla mɔgɔw ka nafolo y'i bolo de ka ɲi olu tɛ se ka nafolo y'i bolo k'i ɲɛ to kɔfɛ musow la olu tɛ se ka nafolo y'i bolo ka muso bɛɛ to yen f'i ka muso bɛɛ de to yen i ka dɔ bɔ i nege la i ye waritigiya ye kilisi saba de ka baara kɛ ka dɔ bɔ i nege la i bɛ kɛ waritigi ye baara kɛ i ka wari mara i ka dɔ bɔ i nege la kana balaba sitan den toro yirijugu feere a dankisɛ dan kunbakisɛ kumaba den a jiginna bɛɛ kun na ka se ka mɔbili san ka di i ba ma a jiginna bɛɛ kun na ka se ka moto san ka di i fa ma a jiginna bɛɛ kun na ka mɔbili san ka di i ba ma a jiginna bɛɛ kun na ka jagokun di i kɔrɔmusow ma walasa olu bɛ taa tunga fɛ o jiginna bɛɛ kun na manden a jiginna mandenka bɛɛ kun na ka so jɔ ka se k'a faso ta ka so wɛrɛ jɔ ka se ko faso kɔnɔ se tɛ minnu ye ka se ka olu bila o kɔnɔ ka tila k'u ta en charge o jiginna mandenka den bɛɛ kun na ala m'o k'i ye mais ala ala ɲɛ b'an bɛɛ la ala m'a k'i ye a y'a kɛ minnu ye kana bila o juguya la e ma kalan laban minnu y'a laban kana bila o juguya la ouvrier aw minnu bɔra ekɔli la aw musow i y'o faamuya wa aw kun hakili ka di furu kɛra sababu ye kalan ma taa ɲɛ furu kɛra sababu ye e bɔra kalan na i y'a f'i fa ye k'i bɛ kalan laban olu ka wagatiw hakili ma se k'a ye ko ni muso kalanna ka taa ɲɛ k'a bɛ sɔn ka tila ka furu i y'a u m'o ye u ye ko bɛɛ kɛ walasa i ka taa furu la i taara furu la i n'i ka hakili i hakili ka di i donna furu la o furu kɛra sababu ye kalan tiɲɛna o cɛ fana ma se ka se ka fɛn wɛrɛ d'i ma i ka jago kɛ a kɛra cɛ keleyanci o ma sɔn i ka jago kɛ aw minnu taara ka taa kun dilan kalan salon na ka se salon na ka se kun dilan na mais jago ka se ka salon dayɛlɛ o se ma kɛ aw ye ka se ka kun dilan yɔrɔ minɛnw san o se ma kɛ aw ye minnu ye feere kɛ sugu kɔnɔ n'u ye feere dɔn ni jagokun se ma kɛ aw ye n'o ye fonds de roulement ye danga t'aw kɔ ko bɛɛ n'a wagatiw de don a ye ta dɔɔni dɔɔni aw minnu bɛ kɔkan i taara jigin dɔw fɛ yen olu ye e sɛgɛn u y'i janfa i y'u denw i taara ni denw ye ekɔli la i ye minɛnw ko ka taa ni denw ye ekɔli la ka finiw pase ka finiw ko i y'o bɛɛ kɛ mɔgɔ minnu ye i y'a faamuya wa muso min ye o cɛ nana ta lase e ma i t'i fɛ ka ban cɛ la parce que n'i banna cɛ la i y'a faamuya wa ni e banna cɛ la muso tɛna dɔ ye n'i sɔnna cɛ la muso tɛna dɔ ye i i bɛna i t'a dɔn i bɛ mun kɛ o cɛkɔrɔba in bɛ ka to k'e puruti puruti o muso cɛ in bɛ ka to k'e kɔri kɔri i t'a dɔn i bɛna mun kɛ i bɛ don so kɔnɔ i bɛ da sɔgɔ i bɛ kasi a bɛ tɛmɛ halisa n'i y'a fɔ muso ye k'a cɛ b'i fɛ muso n'i gɛn n'i sɔnna cɛ la fana ni bɔ kɛra kalama i na maloya i na gɛn se t'i ye aw minnu bɛ tunga la ni muso minnu b'aw fɛ yen aw y'a jateminɛ aw minnu mɔgɔ mɔgɔ t'i seko bɛɛ kɛ k'a ban n'i y'i seko bɛɛ kɛ k'a ban diɲɛ kɔnɔ a tɔ bɛ to i kɛɲɛko ye aw y'o muso ninnu to yen parce que aw b'u to yen ka da mun de kan diɲɛ kɔnɔ i y'i dogo ka ko o ko kɛ papa mami ko ne ma ko diɲɛ kojugukɛla y'i dogo cogo o cogo ko don kelen k'i bɛ dɔn n'a dɔnna don min na i bɛna kɛ sababu ye i n'i muso tɛ i bɛ se i muso la parce que i delila k'a ɲɔgɔn kɛ i y'o la convaincu mais muso min n'e y'a lase a ma i tɛn'a ɲɛfɔ i muso ye muso tɛna da denni in na fo ka diɲɛ wuli alors que denni a kɔni a to yen soli ka wuli min n'a b'o kɛ k'i muso ka minɛn ko a to yen e bɛ baarakɛla sɔngɔ dɔn tunga la i bɛ baarakɛla sɔngɔ dɔn faransi i bɛ baarakɛla sɔngɔ dɔn etazini i bɛ baarakɛla sɔngɔ dɔn ɛsipaɲi i bɛ baarakɛla sɔngɔ dɔn suisse i bɛ baarakɛla sɔngɔ dɔn diɲɛ jamana o jamana na mais dennin in nana tile fila mun kɛ o tile fila in kɔnɔ a ma deli ka baara mun k'a fa ye a bɛ k'o kɛ e ye a ma baara mun k'a ba ye a bɛ k'o kɛ e ye a m'a yɛrɛ kɔrɔmuso denw a yɛrɛ wolodenw a ma t'olu bila ekɔli la a bɛ k'o bɛɛ kɛ pour que ale bɛ aw fɛ yen jigiyɔrɔ kana k'a la ale bɛ aw fɛ yen ale ka kan ka dɔ kɛ yanni a fana ta wagati cɛ cɛkɔrɔba o to yen sa ne terikɛ o dennin to yen i t'a to yen ka da dɔwɛrɛ kan i b'a to yen ko parce que ni bɔ kɛra a kalama ko jigiya bɛ tiɲɛ a tɔgɔ bɛ tiɲɛ a fa tɔgɔ bɛ tiɲɛ a ba tɔgɔ bɛ tiɲɛ aw b'aw muɲu aw minnu b'o la aw b'aw muɲu aw b'a essayer parce que a ma a ma nɔgɔn aw b'aw muɲu aw bɛ kuma cɛ fɛ a ka se ka ko dɔ faamuya diɲɛ ye fɛn dɔ de ye an kana to ka pressé diɲɛ ye fɛn dɔ de ye aw bɛ mun de jate minɛ aw b'a jate minɛ an kun to tan an kun tɛ tan an kɛra tan wa an tɛ to tan diɲɛ y'o de ye i y'a faamuya kun min na ni e sera ka se nin hauteur la i ni denmisɛnnin caman ye filan teriya kɛ olu sara i ni mɔgɔ caman ye zeniya kɛ olu banna i ni dɔw ye bɔgɔlɔ tulonkɛ kɛ olu banna dɔw ta kɛra accident ye dɔw ta kɛra bana ye ala ka lahara so suma olu ye kun jumɛn na ala sɔnna e ka to tan parce que i niyɔrɔ de bɛ diɲɛ na kana kɔrɔtɔ ka n'i yɛrɛ faga ɲani ye ɲani yɛrɛ ye diɲɛ taalan dɔ de ye diɲɛ fɛn dɔ de ye sɛgɛn ye an bɛɛ tɛ se ka kɛ waritigi ye o de kama diɲɛ ka di ye an bɛɛ tɛ se ka kɛ fantan ye o de kama diɲɛ ka di ala y'i kɛ cogo o cogo i bɛ camancɛ de la dɔ bɛ wari bɛ dɔ kun ka tɛmɛ i kan wari b'i kun ka tɛmɛ dɔ kan i ni dɔ ye kelen ye dɔ b'aw dugumala la donc n'i ye diɲɛ ɲani o ɲani sɔrɔ dɔ ta ka jugu n'i ta ye i ye diɲɛ hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ dɔ ta ka ca n'i ta ye diɲɛ kɔnɔ an bɛɛ bɛ sa k'an kɔnɔman to ko cɛ ni muso bɛɛ bɛ sa k'i kɔnɔman to parce que ni i bɛna fɛn o fɛn sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ fɛ ka ko wɛrɛ kɛ an bɛ to ten fo ka taa se an ka saya ma anw mɔkɛw olu tun ye jeune ye koyi anw faw fitini ɲɛ b'anw mɔkɛw la mɔkɛw nana kɔrɔ olu banna anw y'anw faw fitinima ye anw faw nana kɔrɔ olu banna an y'an baw ye baw nana kɔrɔ u taara kelen kelen kelen kelen kelen kelen i b'o jate minɛ n'aw bɛ du kɔnɔ ni musow a b'a jateminɛ musokɔrɔba n'a bɛ ka kɔrɔ a b'a jateminɛ i kɔrɔmusow bɛ kɔmanse ka to ka yɛlɛma u bɛ yɛlɛma aw ɲɛkɔrɔ u bɛ kɛ musokɔrɔba ye u bɛ yɛlɛma aw ɲɛkɔrɔ u n'aw baw bɛ bɔ u bɛ yɛlɛma aw ɲɛkɔrɔ u bɛ dɔw b'an baw ka tagamacogo ta dɔw b'an baw ka fini doncogo ta dɔw b'an baw ka musɔrɔsiricogo ta dɔw b'an baw kumacogo ta hali an buramusow an ka minnu furu ka na ani an kɔrɔmusow dɔw bɛna ba tɛgɛ ta n'a ye dumuni tobi dumuni bɛ kɛ cogo min na en général buramuso fɔlɔ ninnu i y'o faamuya u bɛna baw ka gwa ta donc olu y'u nɔrɔbilaw de anw yɛrɛ bɛ kɔrɔbaya an ni faw bɛ tila commencer ka bɔ i y'a faamuya ni mun ma fa ka démarche ta o b'a ka fini don cogo ta ou bien i b'a ye dɔ bɛ fa tagama cogo ta dɔ b'a tɛgɛ seri cogo ta fa bɛ sigi yɔrɔnin min na du kɔnɔ o bɛ diya dɔ ye donc an bɛɛ bɛ yɛlɛma de an bɛ yɛlɛma yɛlɛma de an bɛ yɛlɛma yɛlɛma de donc ala m'an bɛɛ da an ka kɛ waritigi ye kana bila waritigi kɔnturu la i yɛrɛ k'a ɲini parce que diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ an ɲɛna k'an kana an to faamadenw fɛ k'an ka wuli ka taa baara kɛ an ka wuli ka taa baara kɛ a kɔrɔ parce que faamaden e banna ka taa baara kɛ e y'i sigi faamaden fɛ te min na e tugur'o kɔ kɔkɔya la e tugur'o kɔ nadagaya la wari bɛ faama kun a b'a den kun a b'a den teriw kun a b'o kɔrɔmusow kun a t'e kɔrɔmuso kun a t'i fa kun a t'i ba kun e b'i to o fɛ wari walasa a ka caya a bɛ fɔ a ma ko miliyɔn don kelen dɔrɔn o bɛ wele sɔgɔmada fɛ ka jagokun d'o ma o b'a sɔrɔla e bɛ mun kɛ jagokun t'i a t'i fa kun ka d'i ma parce que ni fɛn t'i kun a t'i fa kun fɛn t'i ba kun a t'i limana kun i bɛ dɔ bɔ i nege la bɛɛ tɛ kɛ waritigi ye dɛ parce que i y'a faamuya wa ni farafinna n'i ma n'i kɛra fantan ye n'i ma dɔlɔ min i tɛ kɛ kulosari ye n'i kɛra dɛsɛbagatɔ ye n'i ma dɔlɔ min i tɛ kɛ kulosari ye n'a t'i bolo n'i ma dɔlɔ min i tɛ kɛ kulosari ye mɔgɔ min bɛ dɔlɔ min dɔlɔ de bɛ se ka mɔgɔ kɛ kulosari ye parce que dɔlɔ ye marifa c'est à dire i b'o jateminɛ gulɔ buteli o gulɔ buteli ani fɛn fila de bɔlen don marifakisɛ ani bɔmu marifakisɛ don bɔmu don mais différence ye mun ye mɔgɔ t'ale ci i la i yɛrɛ de b'a ci i yɛrɛ la gansan b'a kɛ tubabuw ma sɔn ka sukoro kɛ gulɔ la parce que n'u tun ye sukoro kɛ gulɔ la mɔgɔ tɛ se ka caman min donc u y'a kɛ ji kunani o y'a sɔrɔ an ka mandenkaw y'a ka ye mɔgɔ ma a fɛn mun don a kunun ka di

n'i baarakɛtɔ i ka baarakɛyɔrɔ la n'i bɛ k'a lamɛn a bɛ faso nege don i la a b'i encourager a b'i bɔ ko kalama ne ka video ni video tɛ kelen ye. kan one love à vous tous sitan den toro cani bilen de sitan bilen de tɛnɛn bilen bɛ da la bilen a dan bɛ a dankisɛ bɛ a dankisɛ dan bɛ ne de y'a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba den dabiri dabiri ni pɔyi kɔ kiri ni wɔyɔ kunfin subaga soma a tubabulama bamanan a walijulama karamɔgɔ dasiri